imene imapezeka mu Desire of Ages page 530 paragraph 3 quotation imagwiritsidwa ntchitonso ndi ma trinitarians kuti aonese kuti no pali trinity ndiye tiwerengeni pofuna ndithu kupereka ganizo lolondola la chikhulupiriro chake yesu khristu ananena za yekha kuti ine ndine kuuka ndi moyo mwa khristu munali moyo weniweni wa original wosabwerekedwa kapena wopalidwa iye amene ali ndi mwana ali ndi moyo 1 john 5:12 umulungu wa yesu khristu ndi chisimikizo cha wokhulupirira kwa moyo wosatha nde akupitiriza iye amene akhulupirira mwa ine ananena yesu ngakhale afa azakhalanso ndi moyo ndipo ngakhale ah, yemwe akhala ndi moyo nakhulupirira mwa ine sazafanso ukhulupirira ichi khristu apa anayang'ana nthawi kutsogolo kukamba za kubweranso kwachiwiri so tikawerenga Desire of Ages 530 paragraph 3 choyambirira tiona mawu amene ali mu yellow umulungu wa yesu khristu ndi chitsimikiziro cha kwa iwo okhulupirira cha moyo wosatha now chimene tinganene nchoti no tonse timakhulupirira umulungu wa yesu khristu koma kuti umulungu wa yesu khristu ukhalapo bwanji ena akhulupirira kuti no iyeyo ndi ali ndi umulungu chifukwa cha ali co-eternal koma ife tikukhulupirira kuti yesu khristu ali ndi umulungu chifukwa ndi mwana wobadwa yekha wa mulungu koma nkhani imene ili choonadi chake nchoti tonse tikukhulupirira kuti yesu khristu ali ndi umulungu koma ndimafuna tipitirize kuzukuta quotation imeneyi makamaka pamene pakuti no mwa yesu khristu munali moyo wa original osabwerekedwa osapalidwa uh, titha kukambanso za yohane 5:26 imene imamvekesa bwino quotation imene yohane 5:26 no atate ali ndi moyo mwa iwo okha chomwechonso anapasa kwa mwana kuti akakhale ndi moyo mwa iye yekha mwa njira ina pamene yesu khristu akubadwa kuchokera mwa mulungu chochitika nchoti no akubadwa monga chifaniziro cha umunthu wa atate yesu khristu ali ndi moyo mwa iye yekha tinaona kale mu phunziro limene linakamba za yehova kuti yesu khristu amaitanidwa ndi dzina imeneyo lotchedwa kuti yehova so yesu khristu ali ndi moyo mwa iye yekha yohane 1 verse 4 akuti no mwa iye munali moyo ndipo moyo unali kuunika kwa dziko lapansi vesi 3 akamba kuti no yohane 1 vesi 3 akutiuza ife nawo kuti zonse zolengedwa zinalengedwa ndi iye palibe chimene chinalengedwa chimene sichinalengedwe ndi iye so yesu khristu ali ndi moyo umenewu koma moyo umenewu upezeka bwanji mwa iyeyo ndi chifukwa ali co-eternal ayi bible ikutiuza ife nawo yesu khristuyo ali ndi moyo mwa yekha chifukwa kunapatsidwa kwa iye ndi atate nde akukamba za moyo umenewu umene uli mwa khristu uyu moyo umenewu moyo umenewo ndi wa original moyo umenewo sunabwere siwobwerekedwa ngati mmene amakhalira angelo komanso moyo umenewo siwopalidwa ndi moyo wake anampasa kuti akhale ukhale wake so pa chifukwa chimene chichi umulungu wa yesu khristu ndi chitsimikizo cha inu ndi ine cha moyo osatha ndiyeno ndafuna tiwerengenso pena anthu ena atha kukhala amene ali ndi chikayiko tiye tioneni kuti iyenso anakambako chani za nkhani imeneyi tikamawerenga uh, signs of the times uh, april 8 1897 uh, nkhani imeneyi ikupezekanso mu selected messages uh, book 1 page 296 page 297 anakuti mwa iye munali moyo ndipo moyo unali kuwala kwa anthu sakukamba za moyo wa umunthu umene ukukambidwa apapa koma akukamba za moyo wosathawo moyo umene ulidi ndithu chokhacho cha mulungu mawu a mulungu amene anali ndi mulungu amene ndiye mulungu anali ndi moyo umenewu moyo wa umunthu physical life moyo wa physical ndi chinthu china chimene wina aliyense amalandira si moyo wamuyaya kapena moyo wa nthawi za nthawi pakuti mulungu yekha amene ali opereka moyo ndi amene amautenganso munthu alibe control pa moyo wake ndaonera kuti no mwa yesu khristu munali moyo osabwerekedwa palibe amene angautenge moyo kwa iye ananena kuti ndizausiya ndekha pansi yohane 10 verse 18 ndipo ananena kuti no mwa iye munali moyo wa orijino osabwerekedwa osapalidwa moyo umenewu suli sumapezeka mwa munthu koma munthuyo atha kukhala nawo moyo umenewu kuzera mwa khristu yesu iye sangawugwirire ntchito koma waperekedwa ndithu monga ngati mphatso kwa iye amene angakhulupe mwa yesu khristu monga ngati mpulumutsi wa moyo wake moyo umenewo ndi moyo wosatha kuti akaziwe inu nokha mulungu wona yekhayo ndi yesu khristu amene munamtuma uwu ndiye kasupe wa moyo wa dziko lapansi so tikawerenga quotation iyi imene inagwiritsidwa ntchito mmenemumu mu signs of the times tikutha kuonera kuti no moyo umene akukamba apapa si physical life si moyo wakuthupi koma akukamba za immortal life umene akuti ndi exclusive property ya ndani ya mulungu koma yesu khristu amene anali ndi mulungu ndipo amene ali mulungu alinso ndi moyo uti umenewu so sakukamba physically kapena uh, kuti ineyo mmene ndili physically ndili ndi moyo umenewu koma kukamba za moyo mukumvetsa amenewo so akamba za moyo umene uli mwa atate moyo umenewo ndi wa atate ndithu yesu analinso ni moyo uti umenewo ndipo pokamba za moyo akukamba focus ikubwera pachatu pa moyo uti ni moyo ndithu wosabwerekedwa ndi wosapalidwa ndi wa iye yesu khristu ndipo mwanjira ina tangotcha moyo kuti no ndi wawo mulungu ndiye akunena kuti moyo umenewu inu ndine titakhalanso nawo tikakhulupirira mwa ndani mwa yesu khristu mwanjira ina inu ndi ine ngati tili anthu ochimwa tikalapa machimo athu ndi kulondola yesu khristu mphatso imene yamoyo imene utakhalanso wandani wathu mwanjira ina moyo umene utaperekedwa kwa inu okay so tioneni pamenepa desire of ages page 21 akuti chani buku lomwe lija ati zinthu zonse yesu khristu analandira kuchoka kwa mulungu ndipo iye analandira kuti akapereke chomwechonso m'mabwalo akumwamba mutumiki kwa onse olengedwa kudzera mwa mwana moyo wa atate umasefukira kwa onse ndipo kudzera mwa mwana umabwerera mu matamando ndi kupembedza ndi muchikondi kubwerera kumanthu wa zonse so apapa akufotokoza anati no zonse zimene yesu khristu ali nazo anazitenga kwa atate kuti akatani akapereke so moyo umenewo akukambawo ndi moyo wa atate ndipo umasefukira kwa zonse zolengedwa kudzera mwa ndani mwa mwana taona kale anati no moyo umenewo ndi property ya mulungu ndi chenicheni cha mulungu basi komano yesu khristu zonse analandira kuchoka kwa atate kuti akatani akapereke so yohane 5:26 ikufotokozera ndithu mfundo imeneyi so izi sizikuonesa utatu wa umulungu wina uliwonse zikungotitsimikizira ife kotheratu no yesu khristu ali ndi umulungu wa tunthu ndiye tiwerengenso pamenepa ellen white review and herald april 5 1906 paragraph 2 ananena kuti ine ndine njira choonadi ndi moyo yesu anakamba zonono palibe amene adza kwa atate koma modzera koma mwa ine khristu yesu ndi amene wadzala ndi mphamvu kuti akapereke moyo kwa onse zolengedwa so tikutha kuona kuti kudzera mwa khristu yesu moyo umenewo ukutha kuperekedwa kwa onse koma moyo umenewo ndi wa atate so akapereka moyo kwa onse ali kumabwalo akumwamba leroli onse amene amapereka moyo amapeza kuti no kudzera mwa yesu khristu matamando ndi zonse zachikondi zimabweranso kwa ndani kwa atate so pompembedza mulungu anthu onse amayamba kupembedza yesu khristu amene akuwapatsa moyo ndi atate amene ali manthu a zonse amene ngakhale mwanayo anachokeranso andani mwa iye so tikutha kuona kuti no ndithu bible ndi ellen white sizikutsutsana pa nkhani imeneyi zikumveka bwino kwambiri tipitiriza ndi objection number 2 koma pakali pano tilekezere pompa amen